arọbụnagụ ihe agwụ ọka arọbụnagụ dị ile osi na mmiri adị enwe ilo chacha n'ụwa osi na mmiri adị abụ ilo ọ ndị mmiri ka m na-akpọku ndị otu obi etọrọ abụ maka a na-agba na agwọ ọra ya na m ọ ndị aka otu na-abụ ndị ụtụla ete ndị ụtụla lebụ ndị ụtụla akwa akwa na mba akwa ala akwa odi ijite okwute ijite alị bụ ndị ijite ete nkwa gị ndị mmiri unu ka m na-atụlụ nzu nzu ego nzu ndụ nzu arụ ike o wee na-eme nya agawala ya onye na-egbochiri mmadụ ka e na-egbochiri onye na-asị na ka ọ nochie nke nochiri onye na-ekwu anyị mma mma bịa n'isi gị 2025 nwa sị na iche n'ihe echeta ị chọwa mmadụ na ajọ ihe ajọ ihe mee n'isi gị ị chọọ mmadụ na mma mma buru ụzọ bịala gị nwa kpọkwuo ọra mmiri kpọkwuo ọra ndị ichie kpọkwuo ọra ndị aka ahụ ọdịna be ndị a na-anarakwa na kịtịkịtị ihe dị n'ụwa dị ọkwa anyị pụtara ụwa kwudo omenala anyị emegide ya bụ na nka ana m akpọkwu ọra mmiri na-akpọkwu ọra alụsị na-akpọkwu ihe dị na mmiri na-akpọkwu mmiri ji wee bulu na-akpọkwu chukwu kele enu kele ana ọkwa na gị bụ onye isi ogbo ọgụ nwa ogbenye chukwu mara ọya eke ọya eke amarakwa chukwu mara ọ na-atụle ọ na-atụle marakwa ka chukwu ejinyeli ya aka arọ obute obuta nke na-asị na akwa ọra gị na m mmanwụ na-ekwurọkwanụ ka mmadụ alụsị abarakwa n'ọta eje ọgụ na nkịtị ekumekwu karịa ekumekwu ọ bụrụ ọka arọbụnagụ dị ile ihe karịa ihe ọ bụrụ oke ihe mmụọ karịa mmụọ ọ bụrụ oke mmụọ ihe buru ibu nnu ụtụkwu ya dibịa arọbụnagụ gwagoro m na-atụrọkwa nnu cheletele kpokwu ọra mmiri kpokwu ọra alụsị kpokwu enjibụl igwe ọbụla Agụleri sikụrụ gbagotekwere elu na o lukwa na ome o lukwanụ mgbe eji ama ndị nwere ibobo o nwere mgbe eji ama ndị nwere arọbụnagụ na ndị mmiri nwere ibobo nwekwale ndị mmiri ji wee bụrụ na agwụ ọra mana m o nwere ndị mmiri ji eche nche nwee ndị mmiri ji etu egwu nwee ndị mmiri ji eri nra oke mmiri dị ile mmiri karịa mmiri ọ bụrụ oke mmiri na mmiri na-enwerọkwanụ ilo chacha osi na mmiri adịghị enwe ilo arọbụnagụ dị ile aka nabọ ka eji ebu ya ihe karịa ihe ọ bụrụ oke ihe dibịa arọbụnagụ gwa gị ihe nwere ibibi ọmị ka ọ na-amị ihe ana m akpọkwu ndị ichie na-akpọkwu ndị aka ahụ na-akpọkwu oke arọbụnagụ dị ile alụsị nwere ngene nwe mmiri kpọkwu ihe n'iyi na kpọkwu nne nwa mbala kpọkwu otu nzu agbọgidi oke nne nwanyị dị ile kpọkwu aja oke alụsị na kpọkwu na-azụ oke alụsị nwere ngabasị na-agwọ ọrịa na mbọ arọ obute obuta nke na-asa n'aba o nwere ihe nke bụ mmanwụ na-eme eji ekwu maka nke bụ mmanwụ o nwere ihe arọbụnagụ na-eme eji ekwu maka arọbụnagụ maka na onye gba tọọchị akwọọla ya aka onye mepụ ụzọ ajụọ ya onye ọ bụ ana m ayọ ọra mmiri ọra alụsị ọka arọbụnagụ dị ile ihe a na-ekpere bụ ekpere ndụ ya na ekpere ego ya na ihe akụ akụ ihe enwe enwe ha mụ sị onye ọbụla sị na ka o nochie anya nke anyị ji eli nke onye ahụ nochiri onye ọbụla sị na ka o mebiri anyị nke nke mebiri o ana m akpọkwu ọra mmiri ọra alụsị o arọbụnagụ dị ile nne nwanyị mbala arọbụnagụ dị ọha n'otu ụlọ dị ka ihe eji nwa adị ịdị ọha dị nnekwute na mmụọ dị nnekwute na mmadụ Arọbụnagụ dị ile aka naabọ ka eji ebu ya na ogosi ka ịtụọlụ m nzu na eke ka ịtụọ n'oye ka ịtụọ na afọ ka ịtụọ na nkwọ ikwere ka ọnụ na-eli eli ketele kwụsị nli eli n'ụwa ọnụ na-eli eli adọha n'ikomited na m kwụsị na ọgba mbọ na ọ ya akpata enwusi onwe ya na eme nye agawala ya enwusi nwoke nwa ebe n'iru gị o kpechasị ekpele ihe dị mma ka o kpete ihe dị mma onye na-eje ụka ya ga